Makosana panopa ndi zonena Chimwendo Banda atumizidwa ku Maula tsopano. Osatinso kuti akhale ku Area 30 ayi koma akuti no azikasunga ku Maula ku ndende. Oh yes apa tabwerano tsopano ndi update yathu yomaliza kumbali ya a Chimwendo Banda pakanali panopa so far nde tizakhala tikupitirizaso mwina chakusogolo kuno. Komano ndi zonena kuti tinasiyirana poti a Chimwendo Banda maloya awo amapempha kunena kuti iwowa atulutsidwe. Mwamvesese? Atulutse chifukwa chonena kuti akudwala vuto la nsana, spinal cord. Nde kutino akuyenera akalandire thandizo. Kutino mwina mwake zikakhale bwino akufunikira malo onena kuti ndi ofewa bwino kusiyana ndi mwina kundende kapena ku chitokosi. Pamene akumbali ya boma tapeza a Prescott Mwayiulipo amene amaimira kumbali ya boma akunena kuti ayi mkulu ameneyi ngati zizimenezo timuyeze pano tikamuyeza kenako timpitiseno kutani kundende azikayankhirano kutino kundende ndipo thandizo la mankhwala azikalandira kuchokera kundende komweko maloya ake anapitiliza no kumenya ma debate onena kuti ayi Tikufuna zonena kuti mkuluyi atulusidwe. Akatulusidwa choncho nde kuti no apasidwe mpata kuti akhoza kupita chipatala china chilichonse cha choice yake chimene angafune nde kuti ali kwawo kufikila no nthawi imene no mlanduwu ukhoza kuzapezeka kutani ukumvedwa. Funso be kumakhala no oti mukutanthauza chani nthawi imene mlandu uzakhale ukumvedwa? Nkhani ndiyonena kuti Mlandu umene amutchaja Chimwendo Banda akunena kuti iyeyo ndi Dala Kadula anapangana zonena kuti akaphe Frank Chiwanda. Nde anapezeka zonena kuti anapita kumene kuja kaya anampanga chipongwe zinakhala motani Frank Chiwandayi ndi amene anapita no tsopano kukatani kukayitula nkhani ija ku polisi. Chaka chake pokamba akunena kuti munalitu mu chaka cha 2021. pameneno anampanga chipongwe chimenechi Frank Chiwanda ndekuti kunali upuntha kubweraso apo ndekuti anapezeka kuti anamanga mmanja chani ampanga chipongwe ati akufuna kutani kumupha nde nkhani ija yatuluka pamene pajapa chifukwa chonena kuti ndiyokhudzana ndi kupha munthu akuti magistrate court silingakwanitse kuweluza nkhani imeneyoyo ikuyenera ipangidwe transferred immediately kupita nde kutino ku high court ku court lalikulu la dziko linoli high court of course osati no supreme court of appeal koma high court ndeno kumenekoko kuti nkhani ipite kumeneko apange transfer zina zilichonse nde ati zitengabe ti kanthawi ka process nde kutino akuyenera asungidwe chifukwa cha mlanduwo akuyenera asungidwe sopano kutino kundende akuti amusunga osati kunena kuti no amutchaja kuti akakhale ku ndende komano amati pa remand eti akuyenera asungidwe pa remand kungosungidwa sopano ku ndende kuja akuti no akudikira kuti akayankhe no nkhani yake akakonza date nde no sopano pamenepa mpamene panavuta no sopano a judge aweruza motani judge amene amava nkhani imeneyi dzina lake ndi judge Austin Banda ku Lilongwe Magistrate Court ndipo kumeneko ataimva nkhani yonse anoti aah ayi Chigamulo changa ndi chotere. Chimwendo Banda, nkhaniyi tikuipanga transfer kupita ku High Court. Chifukwa choti ikupita ku High Court, Chimwendo Banda akakhala pa remand ku Maula Prison, akakhala ku ndende ku prison ya, mwamva bwino bwino, a Chimwendo Banda kupita ku prison, adzikakhala ku prison kufikira nthawi imene adzaitanidwenso kuti akayankhe nkhani ija ku High Court. Ok kuchoka pamenepopo akunena kuti asanapite no ku prison Judge wapereka mpata kuti no achimwendo Banda apite ku chipatala akalandire thandizo la mankhwala so kuchoka no ku court apita ku chipatala akalandire thandizo la mankhwala akalandira thandizo la mankhwala straight maula prison tikukamba zitu nde ndi maula prison ndikumene akupita ndithudi akakhala ku maula prison kufikila nde kuti no a high court azapange process china chonse kumeneko nkumaayitana nde chifukwa choti nkhani ija sikugwilidwanso nde kuti ku magistrate court ku Lilongwe so ma magistrate court sangapeleke no konena kuti no akhala ndi say kuti no muzabwera siku lakuti lakuti muzayankha mlandu tsiku lakuti lakuti mm panopa sizudziwika zoona kuti mlandu ukayankhidwa liti Aitana litino ku high court koma ndi a high court amene akapange chiganizo kumeneko malinga ndi kunena kuti kodi pa desk pawo pali milandu yotani? Ndi milandu itino imene kwene ayithamangise? Kodino iwowano mlandu wa Achimwendo Bandawu komanso nde kuti ndi a Dala Kadula angaubwelese litino mu court ku high court kutino ukayambeno kumvedwa kuti kumenekoko? Chigamulo chomwe chaperekedwa ndi chimenecho. Ndithudi. Kubwera ndiye kuti no Dala Kadula, nkhani yake ndi imene yavuta yonena kuti, iyeyu, High Court, Khoti Lalikulu linagamula zonena kuti pasapezekenso zonena kuti no Dala Kadula akumangidwa ndi anyamata anzake aja eti, onse amakwana 11 a zikwanje. Ndiye chifukwa cha zimenezozo. Tsopano no akuti no judge Austin Banda zamuvuta kuti no apereka no chigamulo chotani akunena kuti ah iyi yokha nde ine nde ndingokhala sindiyankhulapo china chilichonse chifukwa nkhani yake ndiyovuta kuti tipange chonchi nde ndizilimbanaso ndi chigamulo chimene watani anayika mzanga uja so ine nde ndingokhala chete wangoganiza zokhala chete, nthawi zina zake zimakula basi kungoti ndingokhala chete nanga ndipanga chani? Komano ndekutino mmene zilili zili motero. Komano akumbali ya amene akuyimira achina Chimwendo Bandawa alipo maloya atatu. Tinakamba za Jefferson Kadzipatika, pali Khwima Mchizi ndekuti palinso ndekuti Sylvester Ayuba James. Ma guy amenewawa akunena kuti yayi, nkhani ya Dala Kadula yekhayi sakuyeneranso amangidwe chifukwa. Chonena kuti chiletso chikunena kuti no apolisi asammange nde kodi iyeyu bwanji iyeyu sakuyenera amangidwe komano Austin Banda wanena kuti pa nkhani imeneyi ma guy ah ineyo let me just be speechless ineyo ndingokhala chete basi ngati ndilibe mawu sindiyankhulapo china chilichonse zili moterotu a Chimwendo Banda ndi wautali ndithu pa remand ku Maula prison ndi kumene azikakhala osatiso ku area 30 kapena ku Lingadzi ka ndikuti koma ku Maula prison Tiuzeni maganizo anu mu comment section pa nkhani imeneyi. Chigamulo chomwe chapekedwa ndi chimenecho kufikiranso nthawi imene nkhaniyi ikafikenso ndekutino ku high court. Ma guy, ife tizakhala tili panopa kukupasani. You will never walk alone. Inu nonse simuzayenda nokha, ife tili pompa. Mutiuze maganizo anu mu comment section, mulemezenso maganizo a anzathu. Akuti.